nke onye chiri nazare anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ndị ojii bụ ndị Afrịka anyị jụziri asụsụ anyị anyị jụziri ebe anyị si wee na-agbakuziri ihe bịara abịa chọzie ka ihe bịara abịa bụrụzie anyị isi anyị weruzi isi ahụ anyị bụ weru nye ndị ọzọ ọ bụrụ na i jee n'obodo niile gaa na China na asụsụ ha bụ isi i jee na India asụsụ ha bụ isi i jee Thailand asụsụ ha bụ isi i jee Malaysia asụsụ ha bụ isi ị gaa Cambodia asụsụ ha bụ isi ị gaa na ụmụ Spanish country a gasị Portuguese ma ndị otu ha asụsụ ha bụ isi na Greek na ndị asụsụ ha bụ isi mana ị bịa na Afrịka onye ọbụna na ife bụ onye sụrụ asụsụ ya ụfọdụ ife na-emekwuzi fa ịsụ asụsụ ha unu echefuo na asụsụ niile ị fụrụ na ọ bụ nọọ na site na anyị nwa ka esi wee kretie asụsụ niile a na ife niile na-eme n'ụwa ụwa na na-eyuzu tata mụ na gị nọ na ọ bụ nọọ site anyị nwa bụ ndị ojii bido n'ala igbo nọọ from anyị nwa ka esi wee n'asụsụ anyị na the sound nsibidi ka esi wee kretie asụsụ niile anyị na-asụ wee ruo taa ndị ọbụla wee kretisie nke ha matematiks ị fụrụ ine anya na enwere ike ịtụnyere ndị ojii na ndị ọcha gbasara matematiks ndị ọcha mara ihe adịrọ enwere agụgụ isi na matematiks ma ndị mmadụ ama the meaning ọ ya mere eji wee bịa wee chenjie wee tinye na nke ha ka achọrọ m ịgwa gị na ihe ị malụ ọkwa ị ma matematiks bụ matematiks a ị fụ bụ ife eji wee ke enu na ana ị fụrụ na ndị anyị merụ ine anya igbo ife ọ na gbasara ịkakuleti ihe igbo nwere a1 mana kịtaazị ụka abịago na-anasị anyị ihe ndị a niile ka anyị ghara ịghọta onwe anyị o nwere ife a na-eyuzu mgbe ahụ ife ndị gboo bifọ ndị ọcha wee chenjie nke ha base 8 otap that maths a sị x5 y all these things ma ndị mmadụ amarọ ihe ha miniri ekwutere ndị mara ọtụtụ ndị mara amara ife ọ mini because ịmara onwe gị maka na ọ bụrụ na ị mụtara ya na o nwee ndị chukwu nyere onyinye mana a sị mba ịkwara isi na english ewu a na ihe nwunye ị na-agbaga ka ị ma na igbo ndị igbo igbo bụ maths and once ị matara ya you can figure everything out ma ndị ọcha bịazi were nke ha chenji ife niile jiri nke ha mụta from anyị nwa wee chọọ ka a napụ anyị ka anyị ghara ịmata ka ha nwee ike wee na-achị ụwa ọfịfụrụ afọ na-adị na be ha maka ụwa na-echenji echenji anyị nwa bụ ndị ojii kwesịrị ichenji ụwa ebe anyị kwesịrị ịnọ ndị ahụ ndị ọcha kwesịrị ịna-amụrụ amụ n'aka anyị ma a bịa ka ha wee ebe ha na-azọ ọchịchị ha na-azọ onye kanụ anyị nwa bụzi ndị igbo wuzi onu bụ ndị ojii na-akwanye eje na-aracha ha ike were oke anyị nye ha ejozie nke gị achọrọ m ịgwa gị na mathematics dị closer to universe once ị nwere ọgụgụ isi minus ọ plus ọ ikreti nwe ihe n'ụwa this uh, base 8 base 8 octal is the universe language ọ bụrụ na ị mara ka ị mara ya taa azịna agbara asụsụ gị ọsọ gbaa mbọ ka ị ghọta ebe i si gbaa mbọ ka ị ghọta asụsụ gị mara nsibidi ihe niile a na-ese n'asụsụ ahụ ka anyị eji wee na ụwa niile anyị fụrụ na wee na-akọpụreti mgbe ahụ wee na-akọmuniketi mana a bịa n'afrịka ndị ọbụla nwechara asụsụ nke ha iche ma ndị ọcha bịazi wee tinye ọgba aghara n'etiti ya ka anyị nwee ike ghara ịghọta onwe anyị ma kịta nsogbu adịgo n'obodo ha a na-agbagharị aghara na-agba n'elu na-agba n'ala and nsogbu otu a ka ọ ga-adịgide because ife ha mụtara na aka nna nna ha bụ ife ha ka ji wee na-ebi ndụ wee ruo kịta mana anyị nwechara anyị nwere ndị ahụ nwechara onyinye ahụ okike kwesịrị isi wee na-agbazikwara ndị ọzọ ụzọ rụtakwara ife ụfọdụ kwa mana ha sị mba maka isi a sara ha eji kwenyezie lapụ nke ha mere ife a na-esiri ha ike a na-egbusisi ndị Igbo unu ajụbu onwe unu kee ife mere eji wee na-egbusisi ndị Igbo na-ekwu nwoke ma nwere chọrọ unu ka ọ na-azọ ndụ na a na-azọ Biafra ọ nọrọ ebe ọ nọ na-eriju afọ unu a na-anwụsisi unu ama na o nwere ụgwọ ọ na-akwụ ụgwọ ihe ọ na-eri nọọ ihe a na-asị mmadụ ịchụ àjà mmadụ iji nwanne ya chụọ àjà eji ndị Igbo na-achụ àjà na-egbusisi anyị ihe niile a zọbara Biafra unu enwetago ya o nwere ndị Igbo a ga-enweta a ga-enwere onwe ọ bụrụ na ị ghọtara onwe gị mgbe ị ghọtara onwe gị ị nwere onwe gị ụfọdụ ama aghọta okwu a tinye nkụzi m n'ọrụ maka ọdịna mma gị tụsasịa nkụzi a ka ị wee nye ndị ọzọ aka sonyere m na-esonyere m na ife m ga-akụzi unu buru ibu na nkụzi a na ife ị ga-amụta mgbe m kụziere unu mmụọ m ga na-ekpelu nkụzi egwu mmụọ na-achị ụbọchị a mụrụ gị n'ihe m ga-akụziri unu n'ọdịnihu tinye nkụzi m n'ọrụ maka ọdịna mma gị